igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m obiọma nwaogo wụ aha m ana m echi na aka igbo tv na-akpọtụrụ ndị igbo mụrụ m ihe onye chiri ya zere asị ehi arawala nwa ya dịka ọ na-eli elo mana ehi rawa nwa ya dịka ọ na-eli elo anafịa nwa ya ụnụ ahụla ka ala Igbo si agbawa aṅụrụma aṅụrụma ihe ọjọọ ihe na-eme n'ala Igbo kemgbe afọ ole ka anyị lee n'anya mana ihe mee ihe ya si a eme matakwanị ka anyị ga-esi dozie ala Igbo ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma kemgbe afọ lab oweta afọ na ụma anyị na-ahụ na nsogbu dị n'ala Igbo ekweghịkwa ka ihe gaa ka o kwesịrị iji aga mana ana m ayọ ndị Igbo ka anyị nweeni eromero ka anyị nweeni ọgbakọ ka anyị kpọọnị oku ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ebe niile anyị nọ na mpaghara obodo na-awụghị n'ala Igbo anaghị achụ anyị cha cha cha cha anyị lawa lawa na ebe unu ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ ebe ọbụla anyị nọ ụmụafọ Igbo nọ ọ wụ ịchụchụ chụchụ ka a na-achụ anyị anyị nọgidekwanịrị sị asị anyị wụ otu ebe anyị wụ otu anyị nwekwara ike ịnọ ebe a. mana enwere nga a ga-achụgide mmadụ achụba ya n'ụwa ọma nwekwara nga a ga-achụgide mmadụ achụba ya na ala ili ekpere anyị wụ enweghị onye igbo anyị ga-achụba n'ala ili mana ka anyị hazieni onwe anyị bido lebawa anya na ihe gbasara ala igbo ndị okenye igbo sị akụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya anyị kwesịrị ibido na-ewela ihe ndị anyị nwere n'ala igbo anyị kwesịrị ibido na-enye aka na-edozi ala Igbo anyị kwesịrị ibido na-arụ ụlọ na-arụ ụlọ ọrụ ebe e nwere ike ịkpọrọ mmadụ tinye n'ọrụ ya arụ ọrụ ma nweta ego ga-edozi obodo anyị anyị ma na otu ndị chịgha achịgha ji emewe adịka emekpeweghị ya ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ n'ala adịka chịta ahụ ndị ọchịchị anyị unu lebakwana anya kwuo okwu n'okwu dịka mba ndị ọzọ si ekwu okwu ndị Igbo anyị nọ n'ọchịchị ọ bụ unu gada ebe unu kwesịrị ikwu okwu mee ihe ka ihe dị mma ka ọ bara nwoke bara nwaanyị unu anara aka akpa unu ma lefu anya a na-ahụ mba ndị ọzọ enwee ihe mere na-emekụta ụmụ ha ebe anọghị na mba dị iche iche anọghị ha abịa jụọ sị gịnị mere ọ wụ ịga Abuja ga nata ego wee kara unu mma unu nata ego unu olee ndị ga-eri ya unu ga-anọ agbachie ụlọ ụmụaka unu ndị gara mba ọzọ ka ha ga kpata akụ welata n'ụlọ agbachi ebe esi na-enweta ego unu enwee ike ịbịa sị gịnị mere eche m onye ndị isi obodo enwere ka ọ ga-echi onye isi obodo achọrọ onye isi obodo nke ọzọ bịa bịa jụọ sị ihe eme ebe ọ gịnị kpọwa ndị ka anyị ị nwere ike bịado na obodo ị gara na steeti ị gara gaa hụ nata emegbue ndị ka unu imecha ga akpọ ha na-akpọ ndị press conference gwa ndị be ka unu sị unu ahụ n'otu iji esiri dị sụọ ya n'okwu obodo ụjọ atụkwala unu sụọ ya n'okwu obodo unu anyị nwere asụsụ nwa asụsụ ala Igbo Chineke nyere anyị sị lọwa n'ụlọ goo na obere obere lọwa n'ụlọ bịa mepee n'ihe gị sị gị nwa nwe onye isi obodo na gị ga-enye ala dị otu ala dị otu na ị ga-akwado na mgbe dị otu oge dị otu ime ndị nke gị na ya ghọtasị anyị nwere ebe ha ga-ana mana ya ruo unu anọrọ ebe ahụ sị anyị wụ ọgara mba nwere mba ọgara mba nwere ala otu ndị be ka anyị na-eji eme unu na-ahụkwa na ndị ugwu Awụsa ndị Fulani ha mee elu mee ala ibiri mgbe emeghị kele adị mma ndị ke be ka ha afụtakwa enwere mgbe anyị nọ n'ụlọ a na-anọdụ sị ewere aka nri kụọ nwata ihe ewerekwanụ aka nke ọzọ kpalata ya azụ anyị agaghị nọ n'ọnwa labụ emechi eche ụlọ ahịa anyị niile mechie ebe anyị na-esi enweta ego mechie ebe ebe anyị na-esi atụbata ahịa mechie ahịa nke anyị na-atụbata ụlọ mmiri ebe esi ebubata ngwa ahịa ole nọ n'ala Igbo na-arụ ọrụ anyị nwere seaport na-arụ ọrụ iche kebe na-atụ n'ala Naịjirịa i kee ya ụzọ iri asatọ ọ wụ itoolu ndị Igbo na-atụ ya kedu ebe anyị si ebubata ya anyị bubata ya n'obodo ndị dị iche iche anyị esikwa ebe arụ ụgbọ vuru gaba ebe anọ m n'obodo oge na-eruworo ahịa a na-akpọ Belgium ndị Ghana Ivory Coast Cameroon Lagos other places na-abịa ebe bịa buru ahịa ọ na-eme economy ya na-eto mana ndị ọchịchị ke ugbua dịka nwata ije nke unu ọwa onye ebe ọfụrụ afọ ji akpa onye chịchaa ya gaba London onye chịchaa ya gaba Amerịka unu ana-arụzi obodo anyị ka ọ dịkwa ka na London na Amerịka marakwa sị ihe ị rụrụ taa ga-agbara gị akaebe gị echi otu onye ime n'ọchịchị ndị chịrị obodo anyị dịka Mbakwe dee Sam Mbakwe rukwe taa a ka na-akpọ aha ọma ya ị na-echekwa sị ụbọchị ị fụrụ ka a kpọkwa aha ọma gị nị ị na-echekwa sị e nwere mgbe a na-akpọ ya na-asị ọ wụ onye gọvanọ na-ebe akwa mana o betere ihe n'akwa ozugbo na ndị ka ị chọrọ ibe akwa adịkwana ka ị chọrọ ịyọ m unu ayịyọ yọọ unu ayọ yọrọ na-akpa ka unu unu mene ka obodo ala Igbo dị mma yes ama m na anyị na-enwekwa ihe a na-akpọ insecurity ya wụ obodo anyị na-agba aṅụrụma ndị nche anyị adịghịkwa ka adịghị amakwa m na anyị na-enwe sit at home a na-ekwu okwu ya maka nwanne anyị nwoke ọ wụ maazị Nnamdi Kanu ndị Igbo anyị gbananị mbọ ka nwanne anyị nwoke ọfụtanị gbananị mbọ ọ bụrụ ma ọ wụ a kpọfụta ya nene udo achịa e mebie sit at home onye ọbụla ebidokwa gawakwa ọrụ ya ka e si aga anụgo m ndị ụfọ sị ma akpọpụtaghị ya enwe ike kwụsị ya ọ bụrụ ma ọ wụ ihe a ga-eme udo achịa olekwanụ ihe ọzọ anyị che gbananị oge erule ka anyị kpọpụta nene nwanne anyị nwoke e nwere oge Fada Mbaka sị aghachiwe ka a kpọọ ndị kwesịrị ikwuru fụta n'okwu ka ya bute Blessed Sacrament ka a na-aga aga ka e kwuo okwu gbasara ịkpọpụta nwanne anyị nwoke maazị Nnamdi Kanu kee ihe ọzọ anyị na-eche ọfọfọ ji akpa ka ị gaa iwere nke gị na ịbịabịa kọọ chaa chaa na e werekwala ashị na-atụrụ anyị sị enweghị ihe dị ka sit at home ashị ashị ndị Anambra sị ọ wụ asị ọcha onye ọbụla gwara gị sị enweghị ihe dị ka sit at home ma awụghị onye eziokwu n'ala Igbo a na-eme ya ụbọchị mọnde niile oribụla nwa na-abụ m si ụlọ pụta anọrọ m wik atọ n'ụlọ wik atọ mọnde atọ m nọrọ n'obodo enwere mgbe ebe a na-aga aga till 4 o'clock site n'ụtụtụ ruo na 4 a na-aga aga mana anyị pụta ise mebe elu ya jee chọta ebe moto gbara echi ọhụụ nke ụbọchị ọzọ eji anyị nsị anyị bịawa bịawa na ahịa bịawa n'ike ka biko anyị na-ayọ sị ọ wụghị ikwu n'ọnụ gị sị abịawa ahịa ma onye na-abịaghị ahịa agbachie shop ya onye na-abịaghị ahịa eme nke onye dịkwa n'ịsụ azụ ịbịa ahịa ma adị ndị bịara azụ ọga na ọdịdị na mma unu lelee Sunday Igboho ahapụla ya ọ gaa nọ mba ofesi Germany were na-ekwu okwu na-aba maka Gumi Dr. Gumi ihe ọ na-ekwu na ọ chọrọ itinye aghara ndị Igbo anyị na-ejikwa eme echiche anyị na-ejikwa ire anyị agụ eze anyị ọnụ onye nke uwe ojii iwe ji eji sị o mere nwere he bụ onye nke ugwu Awụsa ahapụrụ ya mana onye nke anyị gịnị mere Abba Kyari wụrụ onye uwe ojii ejijiri ekpere ikpe ọ bụ na amaghị sị ahafụla ya ọ bụ na amaghị sị ahapụgo eh, Igboho Sunday Igboho ka biko ndị Igbo akademi sị onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya ọ bụrụ ma ihe anyị ga-emewu ka nwanne anyị nwoke wụ Nnamdi Kanu pụta Igbo adịrịkwa otu ọ dị mmadụ alaa lado na be ya udo achị ya asị ihe ọ bụla gawakwa na business unu gbalịanụ ka anyị mee ya mana ị nọrọ na-esi oke sị ya adịghị eme eme dị na dịka eme dị na fụta fụta fụta gị nwa na oge fụta fụta unu makwa na ụbọchị monde police station a na-agbachi agbachi alara m ụlọ ka m kọrọ unu akụkọ akwụkwọ m were fuo akwụkwọ passport m ewere chọwa ya asị m jee mee affidavit na court m jee mechaa affidavit ka m jebe na police station enweghị ebe police station ahụ ghe ọnụ gaa na-ewere fonu na-akpọ ndị uwe ojii ka m nwee ike gaa ka enye m police extract gaa na gate police kụọ aka kụọ aka enweghị onye a ga-ahụ a kpọgidere kpọgide ndị uwe ojii kpọgide kpọgide ọ bụ otu obodo si adị mma mmadụ fụta abịa gwa gị na-esi na ọ, enwe ihe dị ka sit at home nọnụ onye na-atụgide ndị asị ndị ọchịchị igbo a na-ekwuwe n'eziokwu ọhaneze ndị igbo a na-ekwuwe n'eziokwu sit at home nọ n'ala igbo onye onye onye sinetọ anyị wụ maazị eh, abaribe ọkwa o kwuru na abalị ole gara aga n'ụmụahịa sị anyị eluzuole ndị igbo eluzuole ego dị otu a kpọrọ aha ego ọ wụ maka sit at home mana ị ga-anụkwa ndị ọzọ wụkwa ndị chị ọchịchị abịakwa asị gị enwe sit at home dịnị kedu unu ji enye anyị ekpiri anyị na-ahụ anyị na-ekwe ghọta ghọta unu kwuru n'okwu ni mana ihe unu ga-eme ka obodo dị mma anyị wụkwa n'otu anyị kwesịkwara ịwụ otu ka udo chị naanị e nwere many ndị aha ndị nne ha na nna ha dọrọ na mortuary mana enweghị ikikere lọduo bịa lie nne ha or nna ha anyị sị anyị chị ọchịchị anyị sị anyị wụ otu anyị sị obodo adịla mma ka m kwukwa nga mana enwekwere ndị ọzọ anyị chọpụtara anyị ga-abịakwa n'aka Igbo TV nyekwe ndị obe anyị ozi mana ihe anyị chọrọ na ala Igbo niile wụ ka udo chịa nị ka ọ dịrị nwoke mma ọ dịrị nwaanyị mma Igbo ekele m